Maidin mhaith, a Sheáin Bhodaigh Cháidhigh.
Ó, go raibh maith agat. Is fada an lá ó chuir tú sin orm. Bhí mé buartha faoin ár gcaidreamh. Long distance relationships, tá siad iontach deacair. Creidim é, creidim é. Cé mar tá tú?
Go maith. Ooh. Go maith. Tá, huh?
Déan, déan tomhas, tomhas caidé a bhí mé ag a dhéanamh nuair, nuair a bhí mé ag fanacht leat an cúig bhomaite ansin. Bhuel, cúpla rud difriúil. Uimhir a haon, bhí tú ag cáineadh mo chuid ama mo chuidse bainistíocht ama.
Bhuel, bhíonn tusa ag fanacht liomsa achan seachtain so cha dtiocfadh liom sin a dhéanamh. Bhuel, b'fhéidir go mbíonn muid ag roinnt an dúshlán sin. Sea, nó. Rud a bhaineann le clár eagrán na seachtaine seo.

Right. Tá muid ag dul, tá muid ag dul bloody dianchúrsa a dhéanamh ar, ar blasanna Meiriceánacha do Phrua, ok? Tosóidh muid le East Coast versus West Coast. No, no, North versus South.
Níl an bua sin agam.
Ah, Jesus. It would be better just not doing it at all.
Seán Ashington, glas ó ón Deep South, sin an ceann is fearr. Well, ach, ar an ábhar sin, tá sé iontach suimiúil, a Tá sé iontach suimiúil nuair is féidir le duine éigin a, I don't know, a, na cineál mothúcháin sin a chur i láthair agus suim nó, I don't know, empathy a spreagadh ó dhaoine nach bhfuil, nach bhfuil na, nach bhfuil an cineál taithí saoil sin acu, ar chor ar bith, like.
Yeah. Yeah. They're pretty good. Cén cineál ceoil dhéanann sí? Ah, pure, pure pop, like, na rudaí. An fáth, agus dar ndóigh, tá muid ag labhairt in- inniu faoi eh, guilty pleasures, a chairde. Níl a fhios agam an Ghaeilge, an Ghaeilge a chuirfinn ar sin, Liam.
Guilty pleasures.

a d'éist tú leis i mbliana? Sea, an cineál ceoil a chuirfeadh náire ort agus tú ag taispeáint an liosta de do chuid cairde. Tá tú ag iarraidh, tá tú ag iarraidh an íomhá a chur ort féin go n-éisteann tú b'fhéidir le

Bhí orm sin a dhéanamh fá choinne quiz le Conradh na Gaeilge uair amháin agus bhí ort sort of like screenshot de do Spotify most popular don bhliain sin don bhliain ar. Agus an track a bhí ann ná

and I just lap up that Hollywood bullshit oh I love it but go fóill is é ceann de na hamhráin is fearr liomsa ar Spotify just love sticking it on. Abair liom níos mó guilty pleasure ceoil. An mbeidh tú ag éisteacht le Taylor Swift nó rud éigin mar sin. Oh my god, is breá liom Taylor Swift. Here we go, here we fucking go.
Oh my god, is breá. Scríobh mise síos guilty pleasures but that one was omitted. Bhí sin ró, bhí sin ró ciontach le chur ar an liosta. Oh dear god. Tay Tay, um, where do I begin? White horses, Ah, White Horse, I mean, she's just class. Now, ní éistim le gach rud a dheanann sí, but tá cuid rudaí it just cuts you to the core, you know. My God, that's a woman that's been beat up. up and down. Wow, iontach maith, iontach maith. Agus is maith liom an réimse ceoil a dheanann sí. But, Bhí mé ag caint le cara ar na mallaibh agus is mar gheall ar an gcara seo a d'athraigh mé m'intinn ar Taylor Swift. Now thaitin sí i gcónaí liom go pointe ach thaitníonn sí liom i bhfad níos mó anois mar chuir sí mé chuir sí mé i dteagmháil le hamhrán All Too Well.

There you go. Níor mé réidh fá choinne sin. Can't with you. Ach an bhfuil, an bhfuil, sílim leis an ceol ar Scarby, tá rud, like, giota beag de toxic masculinity ag baint leis sin nuair nach, nach bhfuil tú ag iarraidh admháil go n-éisteann tú leis sin mar.

like na hamhráin na hamhráin folk bhí i gcónaí in grá lárnach ansin. Is dóigh go bhfuil stíl áirithe ceoil stíl ceoil áirithe ann a bhíonn daoine ag dúil le go mbeidh seo mar fear fearúil ann agus bean banúil ann bhuel is dóigh gur sin na stereotypes nó na tropes a bhaineann leis.

Agus mé ag ól, seo am a thig leat, thig leat an taobh seo díot a fhoscladh, nó nuair atá mé ag ól le mo chuid cairde, b'fhéidir gur luaigh mé roimhe seo agus cúpla as Dhún Geimhin agus i ndiaidh b'fhéidir trí pionta agus mé ag comhrá, tosaím ag rá sir ag deireadh, ag deireadh na habairte. Sin, creidim gur guilty pleasure é sin mar deireann muintir Dhún Geimhin sir, well sir, did you see, did you see that sir? Eh, cuid, cuid mhór, bhfad barraíocht agus nuair, nuair atá tú ag ól agus tá tú ag éisteacht le sin agus ansin cuireann tú

An dtiocfadh liom é a úsáid an t-am uilig nuair nach bhfuil mé ag ól? No but just uh, sa chomhthéacs seo mothaím gur dtig liom é a rá.
An é nuair atá tú ag déanamh réidh do do oíche amuigh le do chairde tá tú ag ceannach do chuid beoir ón off license agus an nuair a ullmhaíonn tú do do outfit don oíche

é taobh amuigh de tá a fhios agam go bhfuil cuid áiteacha sna Sé Chondae a dhéanann é but taobh amuigh de Cúige Uladh let's say bhfuil áiteacha ar bith ann a úsáideann sir mar sin? Ah ní shílim é. Níor chuala mé ach é b'fhéidir eh. nDoire, Tír Eoghain agus Tír Chonaill, Dún na nGall, sin an trí áit a chuala mé é. Tá sé suimiúil, tá cuid, an bhfuil seo coitianta i gach teanga go mbíodh like you know sort of foirm ainmnithe éagsúil ag you know ceantar cosúil le lad, sir, sham, rudaí mar sin or like a contemporary d'you know. Deirfinn é. Mar cluineann tú sa Spáinnis tío mar uncail in áit eile. Tío.
Tá cuid cinn difriúla anseo but an ceann a dhéanann siad siad go coitianta anseo ná hombre but sílim go sin just go fairsing thart ar an Spáinn. But I wouldn't know like.
Abair liom, abair liom ceann eile ó do liosta. Right. Um, an chéad ceann a scríobh mise síos. Tá lear mór guilty pleasures agamsa. Riddled with them. Don't have the time to remember them all. Sometimes I just shamefully forget them until I want to do it again.
Ná bí ag, ná bí ag lua rud ar bith gráisciúil anseo.
oh no Conan no no no no no um, chéad ceann a tháinig chugam or ní maith liomsa seo a rá ach tá sé tá sé in am dom an rún a ligint b'fhéidir go anyway an chéad Twilight book mm. léigh mé agus mé b'fhéidir 15 16 nó 16 Léigh mo dheirfiúracha ar fad é agus bhí siad ar fad like ag caint faoin scannán agus an na leabhair seo a bhí go hiontach and they were obsessed with it like ah what is this, this is so rare agus ansin bhí an leabhar na líon sin agus rud éigin chomh clúiteach agus é de hach yeah gach bean ag caint faoi you're like oh okay we'll see what it's about na leabhar sin sin liom go hiontach like I was really caught up in that whole thing Ar léigh tú é níos mó ná uair amháin

Yeah no so sin sin sin é agus yeah céanna agus tú agatsa. agus tú ag labhairt fa sin eh, tá tá rún eile agam nuair a bhí mé like nuair a bhí mé mo dhéagóir b'fhéidir trí bliana déag d'aois nó mar sin bhí like an bailiúchán de bhfuil a fhios agat na typical eh, leabharthaí do do chailíní déagóirí like bhí fhios agam. Like what? Like what?
Tá siad Like what? Tá siad like faoi like na cailíní ag high school agus iad ag dul ar dátaí agus

lámha is saora agus cha raibh mé ag iarraidh go go mbeadh a fhios ag duine eile go raibh mé á léamh so rachainn isteach uirthi a léamh agus gheobhainn cúpla de na leabharthaí agus léifinn iad agus bainfinn an-sult as agus d'fhágfainn ar ais iad.
Were you a bit similar to me there but
Is cuimhin liom ceann a ceann a bhain mé an-sult as the the sisterhood of the travelling pants. Oh God. Ah bhuel tá sin clúiteach go leor like. Tá sin clúiteach. Agus léigh mé b'fhéidir faoi faoi dhó agus agus ansin fuair Oisín agus bliain amach.

My sisters, mo dheirfiúracha, déanann siad bog, mo dheirfiúr is óige, ise an chéad duine sa teach le Twilight a fheiceáil agus fuair sí an like album, casadh go nuair a bhí CDs go fóill ann, fuair sí an album de Twilight agus ghearr, rinne sise bog domhsa Mar dhea, agus déanann sí go fóill bog domhsa. Any time I'm trying to score a point she's like, ah Liam, didn't you read Twilight like three times? I'm like, oh okay. Shut up Liam. Oh dear. Is sin suimiúil. Ach tá rud, tá rud ann sna leabharthaí nach bhfuil leabharthaí na mbuachaillí faoi an grá agus na Well, tá sé- Bíonn bíonn dúil ag achan duine sna sna Yeah. téamaí sin.
Dúil ag achan duine i i gcúrsaí grá agus i scéaltaí grá just ag an aois sin ní bhíonn muid ag iarraidh a admháil. Yeah. Agus ina cineál, well I mean like bíonn daoine ag caitheamh anuas ar leaids a léann leabhair go ginearálta ag an aois sin agus má, más rud é gur léigh tú leabhair cosúil leis sin anois

agus fuair siad leabhar agus just like where's all the good stuff and then they just thought it was very underwhelming you really you know so no uh two thumbs down you ever wrote that book yeah it's real Russian oh EL ah ni Kevin them

i gcónaí. Like, oh aye, Mills and Boons agus rudaí mar sin.
Ach, sílim. I don't know what that is. Seo, like, na leabharthaí do na seanmhná faoi, faoi ghrá na. Ah, ok.
Yeah. Yes. Agus.
But b'fhéidir go raibh seo níos explicit, I mean.
No, seo, sílim gur sin an, gur seo an ceann cineál nua-aimseartha. Na cinn roimhe seo a bhí siad a, a, like, Ó faoi nó níl 's agam fear a phósfadh titim i ngrá leis an leis an bhean seo nó rudaí seanaoiste seo like an ceann nua-aimseartha le le le bondage agus rudaí iontu agus yeah. Yes.

Hugh uh, what do you call him? What do you call your man? Hugh Grant, Hugh Grant agus Sandra Bullock. Ah, the rom-com Ar specials. mhar a... Yeah, ar mhar a... Ar mhar a chloigh sin. Yeah, it's... But moving on.
No, no, no, no.
Fan go fan go bpléifidh muid rom-coms get the milk come on. Cad é. Ok ok ok. An é seo tréimhse ina raibh suim mhór agat sa rom-coms ná go fóill? Is tógfaidh muid inniu rom-coms. Aye aye bhí.
le ceithre mná.

salach mar ag an aois sin ní raibh ní raibh Alright. ní raibh an ábhar sin iontach furast le le fáil.
Bhí sé iontach deacair, deacair. Yeah, so Bhí sé iontach nuair a bhí deacair. nuair a bhí rom-com ann agus bhí giota bog giota bog de de riding ann bhí sé bhí sé ar bís.
Ach i gcónaí nuair a bhí mise ag amharc oh I gcónaí más rud é go raibh muid ag amharc ar seo mar theaghlach, suíonn muid síos agus d'amharcfadh muid ar scannán. Is dóigh go raibh cuid mhaith teaghlacha Éireannacha mar seo, thiocfadh an radharc ar an scáileán i ndiaidh an chéad póg thosódh sé ag éirí níos teo. Tagann, tagann an T-léine as. Yeah.
Agus
process begins with a sound coming from the sofa. Oh. like strike one.

Agus ansin just sular dtagann an cuid eile is he goes Ahh ok I think it's time to switch it over to the lottery for ten seconds. Yeah yeah yeah bhí an rud céarna in a' an teacht sílim. And it's just like an awful wait. And in amanna

Hello, Tommy, Hector agus Laurita ag caint faoi seo agus bhí, sílim, Tommy agus Hector ag caint faoi seo. Going, Dad, when they were like, oh, oh, I don't like that now. Just, just get that over. But yeah, is minic a tharla sin.

No, but anyway, cosúil le gach teach, cosúil le gach teach. But ó am go céile, bhuailfinn le cairde nó whatever agus bheadh muid ag caint agus dúirt mise leo, but nár athraigh do, nár athraigh do theaghlach an channel? Nár athraigh do thuismitheoirí an channel? And they were like, no. Iontach nua-aimsearach.
Yes, and I'd just be like, it's nearly is there something? nearly chomh awkward nach tú tú ag amharc air agus níl tú ag iarraidh.
I gcónaí, bhí na tuismitheoirí sin i gcónaí ar a laghad cúig bliana níos óige na mo thuismitheoirí. Aye. There was a generational difference. Bhí siad i gcónaí, and it wasn't that they were 10 or 20 years younger, bhí siad i gcónaí just like cúig bliana níos óige. Sin an difear.

So i dtaca le bia, seo go holc now, is breá liomsa geir. Fat geir.
Oh. Agus to the point that nuair a bhí mise óg dá mbeadh bacon grinds nó bacon fat fágtha ar phláta mo dheirfiúr nó m'athair I'd be like, you gonna eat that.
Oh no! It grew to the point where they're like, ok, if you don't want your bacon grind, just give it to Liam, he's gonna eat it anyway.
Madadh.

Agus in amannaí gearraim-sa an geir ar shiúl just so go dtig liom-sa é a ithe leis féin and it it's actually really, tá sin iontach aisteach. Briseann sé do chroí.
No, téann, you know, cuireann sé siar mo, mo chuimhne like, you know, glacann sé siar mé go dtí, you know, maidin Sathairn fuar geimhriúil. bagún agus uibheacha maidin Sathairn le mo theaghlach. Ag déanamh réidh le dul ar siúlóid mór. You know, it's really, really nice. Real wholesome yes. Sin, yeah, so geir go generalta ón ainmhí, chicken skin, all that stuff. Love it. Yeah. I don't know why. It's disgusting but sin mo guilty pleasure ever Craic. trí. Is maith liom chicken skin, tá sin deas má tá sé crispy, crispy, aye crispy, yeah. Tá sin deas. But, oh, like, ní- níl, níl sé ar deas muna bhfuil sé crispy, yeah. Um, ok. Eh, bhfuil fhios agat cad é tá iontach deas agus just cuireann sé ar strae mé, tá sé chomh deas, nuair a dhéanann duine éigin tochas ar do cheann.

an ceann deireanach Barney bhí nuair a bhí mé óg and I was too ó nuair a bhí mé róshean don chlár seo bhí mé go fóill ag amharc air Barney the Dinosaur. Mm. We can explore that another day. Ba mhaith liomsa ba mhaith liomsa rud deireanach a dhéanamh leat. Classroom language. Seo uasdátú ar an teanga a chluinim ó mo chuid daltaí in amanna, a chuireann ar strae mé, tá sé chomh greannmhar. Agus in amannaí tá mé sna trithí gáire agus ní thig liom a mhíniú daofa mar níor chóir domh a bheith ag gáire. So seo, seo abairtí i mBéarla nach n-úsáideann siad mar is ceart. Agus nach dtuigim.

Seo rud éigin a tharla domh go sóisialta le mo chairde. Bhí sé iontach deas. Bhí duine éigin ag taispeáint pictiúr do duine éigin agus cuirfidh muid ainm leis, Jessica. Aww, very cute, Jessica. Zer? Zer means what? Aww, very cute, Jessica. Zer? Very cute. Aww, thank you. I'm go- Aww thank you I'm going to pee. I'm going to pee. Ó dúirt dúirt Pól seo ceann a deir an Pól bhí muid bhí muid ag teacht ó Dhoire go Baile Cliath agus bhí muid thar a bheith ag an teach agus dúirt sé bhí sé ag rá like go gcaithfidh sé dhul chuig an leithreas agus just